a dpp ngati mayendetsedwe ake a dziko linolo mufuna mudziyendetsa moopseza ine ndikufuna ndiku- ndikutsimikizireni amene walemba script iyi wakunamizani wakupusitsani chifukwa sizitheka ndipo amalawi sitilola chifukwa amalawi a dpp amakudziwani kuti ndinu anthu oyipa Izizi anangochita Amalawi kuti aone kuti mwina anthuwa adasintha chifukwa mmawanamiza choncho kuti ife tidasintha ndipo tapeza phunziro ndipo zimene timapanga sitidzapanganso chifukwa tadziwa zimene zinatichotsa m'boma. Lero mwabwereranso zonzija mumachita 2014.

khalidwe lake unali kuti unali umene uwu ndefe tufuna tikuuzeni a dpp kaya mukuyesa zida ife sitilola ndipo sitikupatsani mpata wina uliwonse kuti uchitsiru uwu mupitilize sizitheka kaya nkutipha mutipha nditamvetsera zifukwa zimene amanena zimene anafunsidwa anamiwa ku polisi zimene akuzitenga ngati ground for his case that's nonsense that's nonsense amalawi ndimvereni palibe chanzeru china chilichonse pa milandu yonse imene anamiwa amafunsidwa nkhani iyi ili ku khoti ndiye sindikufu i don't want to go in detail kuti anafunsa chakuti anafunsa chakuti koma chimene mudziwe nchoonena kuti awafunsa milandu itatu milandu itatu yonseyo there is no justification for arrest ndi za uchitsiru zopepera zenizeni sindidziwa kuti kaya kubomako amwa nchape kaya amwa kachasu kaya amwa mbwitegeni kaya asutako chamba sindikudziwa chifukwa izizi zimene akuchita adpp mukudzikumbira nokha dzenje sindikudziwa kunena kuti kodi profesa izizi zikuchitikazi akuzidziwa sindikudziwa kuti kodi profesa izizi zikuchitikazi wazipanga sanction kapena zija amakukhu- amadandaula amalawi zija kuti tu pulezidenti tikuvoterayu si amene adzidzagwira ntchito pali mizukwa ina ya upulezidenti imene idzidzagwira ntchito kumbuyo kwa apulezidenti kapena tinene kuti ndi mizukwa imene ikugwira ntchito akugwira ntchito si abwana kuli anthu ena amene sadasankhidwa pulezidenti amene akumazembera kuseri kwa bwana nkumalamulira dzikoli because i don't think kuti apulezidenti a mutharika being a learned, well learned international constitutional lawyer milandu itatu imene anamiwa afunsidwa ku polisi kuti ngakhale tot ground yonena kuti atapa anamiwa angamangidwe ayi even ine nkadakhala president even ku, ku invitation yokhayo yomuyitana ujeniyo kuti anamiwa bwerani ayi sinkadapanga palibepo milandu ina iliyonse yoti munthu ngane kuti ungalimbe mtima kuti atete ndimmange munthu chimene akufuna its to stifle the activism m'dziko muno ndema activists

amene mmadziti kuti kaya mmati ma ground forces kaya mmanena kuti anyamata apa ground kaya mmati kuti ndinu ndani kaya mmadzitchula chani kaya kumene koko kwanuko kaya mmati chani chani kaya mmadzitchula chani kaya ku dpp kwanuko ndifuna ndikuuzeni ichi lero ndinamiwa watengedwa mawa mutengedwa ndinu maactivist amene mwasankha to go against this principle of activism to defend the constitution and the democracy of this country chifukwa chakuti mwalandira tindalama ndikufuna ndikutsimikizireni ikakwana nthawi yanu yoti mukalowe kuchitokosi kuja simudzampeza munthu amene adzabwere kudzakuonani ife akumanganiso onira pokhapokha mwina mukhale basi omakangoseteka ujeniko kaya mudzikaseteka kuti ka koma omakangoseteka kumene koko kuti akati b inu mbee b eh, chabwino koma nthawi zina akakhala kuti akumanani ndalamazo ndiye mufune mulankhule zenizeni akakutengani ife amene tikuteteza activism lero

they are using our taxes ndalamatu zimene tikuteteza za anzathu timalipira misonkho ife maactivist ntchito yathu ndikuteteza pakamwa pa wanthu amene sangathe kulankhula ndiye tikufuna tikuwuzeni kuti maactivist amene mwasankha to go a different direction against this principle of activism zikakugwerani ife simutionako amene amayembekeza kuti namiwa angamangidwe ndani nobody ndi wanu uja uyo mwammangayo inunso amene mukudzimva ngati kuti ndinu maactivist a dpp akakutenganinsoni simudzationako ifeyo tima pa chilungamo nkhani imene tikupita ife kulankhula ndi kulankhula panopo ndikuteteza activism osati kuteteza anamiwa yayi am here to stand in support in solidarity to defend and protect the activism in this country not an individual mundimvetsetse Zimene alankhula a Namiwa palibe munthu wina amene angalankhule, mwina ndingalankhule ndineyo. Anthu ambiri ndi amantha. Kuti akuti ena kumangidwa kwa Namiwa mwapezapo touch? Mwapezapo, mwapezapo niche kuti dzitsiru dza nduna dzikupatseni ndalama mudzitukwana Namiwa. dzitsiru dza nduna dzikupatseni ndalama ngati mmene mumapangira kumamtukwanire jane ansah nde ndifuna i want to warn you aboma makaka inuyo a dpp timayembekezera kuti musintha chifukwa munalilonjeza dziko la malawi kuti mudzasintha panopo you are going worse munamtenga masana namiwa mwamusunga mwamuzunza instruction from above osadya chakudya anthu amene tinapita kuti tikamuone dzulo sitinapatsidwe mpata kuti timuone andi zimenezozo zikapitirira ine ndifuna ndikuuzeni a dpp mudziphunzira kuchokera amalawi musamatengere kumtoso ndipo amalawi chibwana mupangaje salola ndiye amalawi amene tikufuna kuteteza demokrasi yathu mdziko muno amalawi amene tikufuna kuteteza activism mdziko muno palibe ndifuna ndikuuzeni palibe justification ina iliyonse imene aboma angapereke pa zifukwa zimene ama- anamiwa awamangira kulibe ndatitu ndi milandu itatu imene anamiwa anafunsidwa milandu yonseyo ndza- ndzauchitsiru palibepo cha nzeru chifukwa ine ndakhala ndi mwayi okumfunsa namiwa kuti kodi comrade tandifotokozerani mukuti chachitika nchiyani andiuza kuti ine ndafunsidwa zakuti nde ndauza kuti ayi sindiyankha ndidzayankha pali loya wanga andifunsa zakuti zakuti yankhani ndawuza kuti iyayi ndidzayankha loya wanga akabwera ndipo anandifunsanso nkhani yakuti yakuti ndawuza kuti iyayi ndidzayankha loya wanga nkhani yoti ipita ku khoti ine sindifuna ndilankhulepo tonse tikamvera ku khoti koma tsiku limene namiwa akupita ku khoti amayi ndi abambo ndikufuna ndikuwuzeni mdziko muno muyaka moto chifukwa ife tili konko ndipo a dpp mwina nkutheka simukudziwa amalawi mwina nkutheka simukudziwa ngakhale ku dpp komweko kumangidwa kwa namiwa kuli chipulikiti tsiku limene namiwa akulowa mkhoti ngati sakutulutsidwa ndi polisi belo ine pamaso pa mulungu kukhoti kukakhwitima kaya mumpititsa kwa mkukula ife tili konko kukhoti kukakhwitima ifeyo sitikuteteza namiwa ayi ayi tikuteteza democracy and activism mdziko munomo sitilola kuti a dpp mutibwezeretse mbuyo ndi mmene mmachitira ndinu anthu oyipa kenako muyamba kunola zikwanje mmisewu muyamba kutikhapanso ngati mene amatichita- amachitira a kongresi mu ndiye ifeyo sitilola kuti mufike pamenepo Ndipo mwachita bwino kuonetsa mawanga koyambilira kuti tithane nanu bwino chifukwa sitikumverani chisoni ngati takhala tikulola za uchitsiru zizichitika mzaka za mbuyozi. Ulendo uno a dpp pa maso pa Mulungu sitikupatsani mpata kuti mufike pomanola dzikwanje kuti mudzititema mtauni muno. Sizitheka zimenezo. mudya ndalamazo muba koma muzidya movutikira chifukwa ife amalawi tinachenjera tsopano tili m'maso timaona kuti uyo waba mmalawi mmene amalowa uyu nkutenga ndalama zotere uyo waba timadziwa zimenezi ndiye sitileka kulankhula tidzilankhulabe ndipo sitilola kuti inu mpaka mu- mu- mugwetse dziko linolo sitilola kuti muononge nsanamira za demokrasi mdziko munomo sitilola kuti muphe anthu ndiye ndinamvanso mbusa wina ozungulira mutu wadyeranso nayenso wachimutu ngati dzunguchi akulankhulanso zopepera iye uja ntchito zake ndikungotani ndikukunyengerera ndale dzaka 5 dzapitazi amaba kwa chakwera leronso wapita kwina kunso abusa inuyo mutisamalire ife sitingakopeni fatu tudziwa kuti inu sindinu mbusa otumikira mulungu ndinu mbusa wa satana ndiye mutisamalire ife sitikusekererani tikupatsani language imene ikugwirizana ndi khalidwe lanu you must be very careful ife azibusa opusa ofuna kubwezeretsa dziko lino mbuyo sitikuwafuna mdziko muno mapeto ake mupandidwa nazo zimenezo we are very tired of your nonsense azibusa omangodyera pakamwa dyera kuba umbava sitikulolani ngati mutadya koma muzidye movutikira anthu opusa inu. a dpp mbusa opusayu ndemwe uja amakuzunzani nthawi ya chakwera amalankhulanso zopepera zake zonunkhazo ndabiseme amalankhula bibi yake nthawi imeneja ndiyemweyo cholinga chake si choti kuti akukutetezani cholinga afune mupalanye kwambiri mudane ndi amalawi ndiye nawo a dpp amalawi anangopereka mpata chifukwa boma lapitali linali la uchitsiru kwambiri nchifukwa anati kuti ah chabwino ajawa anali dzitsiru linachotsawo koma chitsiru ichi chichoke mwina titenge chitsiru chine chija osadziwa kuti akuchotsa chitsiru pang'ono kubweretsa chitsiru chenicheni mukatera mundimanganso ine dzandimangeni chitsiru chimene ndikunenenecho ndikunena system yamandetsedwa boma chifukwa boma lapita lija limayendetsa boma mwa uchitsiru nchifukwa chake amalawi anakwiya kuti sitingalole kuti uchitsiru upitirire ndiye tinati aa ndiye bola uchitsiru poyamba uja ubwerere ife sitimadziwa kuti tikuchotsa uchitsiru wina nkubweretsanso uchitsiru winanso apolofesa ndikupempheni take charge and take control of your leadership anthu awa akukuonongerani mbiri yanu apolofesa anthu amakudziwani ngati profesa wa malamulo woyendetsera maiko profesa wa malamulo woyendetsera ma- constitutional international constitutional lawyer be careful anyamatawo akuonongerani zinthu uchitsiru tumene tikunena mmachita sinu amachita na anyamata anuwa uchitsiru umene tikunena ndikunenene pano mmachita sinu amachita na anyamata anuwa mmene amachotsa boma 2020 sankachotsa pita muthalika ankachotsa anyamata anuwa timayembekezera kunena kuti mwina anyamata anuwa asintha pozindikira kuti iwo ndi amene anapangitsa kuti akuchotseni lero akulemekezeni kuteteza legasi yanu ndiye muone zimene akuchita uchitsiru wawo uja ayambanso ndiye ena ndikumapita kumeneko mwati iyayi leadership ya ku malawi ili mwakuti munena bwanji ubwino wa leadership ya ku malawi iye ati mukumanga ma activist osalakwa Governance height imene akuinena iwowo ati aipaki chani chani athandizo chani dziko lake liti likuyenda bwino lero tikunena pano activist ali mmanja mwa polisi ndiye mudzikati kuti dziko likuyenda bwino aipaki mukadakhala kuno ofesi yanu tikadatentha anthu opusa ndinu amene mmatisokonezera maso azitsogoleri athu mu africa muno ndikuti aipaki ndinu anthu opusa ndinu zitsiru you are very foolish amalawi akuzunzika kunoko inu simungabwere kunoko ndikumamikira zinthu zopusa we are tired of this nonsense sindifenso woganiza mokapolo kuti akalankhula munthu kaya ndi mzungu kaya ndi wakunja ndi kuti walankhula za nzeru no we are capable to speak to analyze mmene zinthu zikuyendera mdziko mwathu we don't need your stupid analysis we don't need your stupid alliance mudzikapanga maiko anu zimenezo musamapange za kumalawi kuno zisamakukhudzeni amalawi akuzunzika panopo nde mudzikabwera mtima analysis tanu topepera ngati imene nde tikunena kuti tisamale kwambiri ku dpp musamale kwambiri abwana muthalika chonde chonde take charge anyamatawa akuonongerani legacy yanu musalole kuti mzukwa wina akhale kumbuyo kwanu ndikumayendetsa dziko lino inu muli momwemo musalole apre- inetu ndikulankhulani ndikulankhula mokukondani ndipo ine sindilankhula mwamadyera mphoto ifene sindidya zandale ndimadya zanga sindidya zandale Andinso sindikufuna any favour from a politician. I don't need it. I do without. But the issue here, Amalawi, abale wathu a DPP, tiyeni titeteze legacy ya profesa. Mumvereni chisoni mdala uja. Mudamuonongera kale legacy. Mmene amasiya dziko lino, anthu akulankhula zosakhala bwino za profesa. Ndi Amalawi nati, mm timaona ngati muja muti mukakonza. koma tinalakwitsa ndebola profesa abwerenso kuti dzikoli alisiye mchimake lero inu mukubwera nkumapanga zinthu zopusa kuseli kwa profesa ndikumaononga i don't know where are you getting that guts to do that nonsense a profesa wake up anyamatawa akuonongerani dziko ineyo ndikadakhala kuti ndili kufupi nanu ngati advisor wanu a president ndikanakuuzani kuti pangani presidential decree namiwa atuluke unconditional namiwa chifukwa khoswe wapatswindi ndi mmene nkhani ndayimvera akaulula wapadzala. Nkhani ya Namiwa ikalowa m'khoti, Amalawi konzekerani kumva zinthu zimene simumayembekezera kumva. Anthuwa akuchita zinthu zoipa. Anthuwa akuchita zinthu zoipa. Nkhani ya Namiwa ikangolowa m'khoti, ine pamaso pa Mulungu dziko lapita, boma lagwa. chifukwa khoswe wapadenga akaulula wapadzala kutuluka zinthu amalawi mumva zimene simumayembekezera kumva tiyeni titchere khutu ndiye tonse amalawi akufuna kwabwino amene timakonda dziko lathu tsiku limene anamiwa akupita ku khoti tiyeni tipite mwaunyinji wathu kuli zinthu zoti amalawi mukamve kuti chuma chanu chiku- chikubedwa bwanji mdziko muno ndiye palibenso a dpp amene muti amutseke kukamwa sizitheka palibe a dpp amene mutamutseke kukamwa sizitheka tinangokupatsani mwayi nde mwalawirira mwalawirira too early for you to start making these stupid blunders mwalawirira munakayembekeza kaye nchifukwa amanena kuti fisi mfisi zilibe kuti kaya wasintha wasintha ujeni thengo wakhala thengo lina this is exactly what amalawi anakuthamangitsirani nkhani zimenezi zomangomangana zinthu zopusa kuti mudziopsa inu mukuyesa kuti mudziopseza ndani mukuopseza anthu oti akuvoterani anthu mukuyesa kuti anthu akuopa munamati oti zaka 5 zimene amalamula achakwerazi mmadya nawo anthu omwewa chipisi pachiwaya kupanga justify kuti nanunso ndinu anthu ngati ife tomwe ndiye lero mukasanduke milungu yoti anthu asakulankhuleni ngati mukulakwitsa Mukunamatu sizitheka zimene mukunenazo ngati mukuganiza kuti dziko linoli muliyendetsa mukundikopseza ine pamaso pa mulungu sizikutheka zimenezo amene walemba sikilipiti iyi wakunamizani we are going to fight this walemba sikilipiti iyi a dpp wakunamizani wakuyamwitsani batire la tonde walemba sikilipiti iyi wakuyamwitsani batire la tonde sizitheka amalawi sitikhala chete ndipo sitikupatsaninso mpata kuti mufike pomanola zikwanje mtawuni makadeti kuti mudzitema anthu sizitheka zimenezo you kill us all kundendeko kudzadza ifeyo maaktivist mutimanga tonse mutimaliza attacking one namiwa is an attack to the whole activism in this country inuyo amene mukuziona ngati kuti ndinu abwinonu zitsiru zikukutumani kuti mudzilankhula zopusanu nanunso mumangidwanso dpp ilibe thank you kuthokoza dpp sidziwa ili ngati satana dpp ilibe thank you Kodi nomwe even ma, ma, ma, kodi makadeti ake sinomwenu amene mukulira kuti anakugwiritsani ntchito anakugwiritsani anakukolopetsani bibi mm, sa- sakupatsani zochita lero mudzikatumikira zopepera ngati zimenezi inunso mumangidwa wamangidwa ndi kadeti nzanu inunso mumangidwanso ndi ngati inu mufuna muyime mbali ya ma oppressors to oppress the activism and democracy in this country inuyo muyamba kulandira unyolo sitidzakutetezani tidzangokuyang'anani adzidzabwera ndi azibale wanu azikazanu azimanu ndi amene adzidza kuonani amene mukwa- muti akakupatsani kandama kochepa nkumakadya nawo koma ifeyo we are here to, de- to protect democracy we are not going to, to protect the betrayers we are not going to protect traitors

Yeah, they are using divide and rule amene mukunyoza namiwa pamene pajapo inuyo mukamangidwa mawa you think namiwa adzabwera dzakuonani amene timasapota namiwa amene amasapota namiwa amene tikuteteza democracy mdziko muno amene tikuteteza activism lerolo inuyo muli gulu lonyoza ndi kuswa ndi mahamala democracy ya dziko lino activism ya dziko lino do you expect kuti inu mukamangidwa mudzatetezedwa nobody is going to defend you ndekuti zolinga zawo za dpp kupanga stifle democracy mdziko munomo zakwaniritsidwa zolinga zawo za dpp kupanga stifle activism mdziko muno zakwaniritsidwa dpp sinakondepo activism mdziko muno ndaja ankapita ka- kaponya mabomba kunyumba kwa mtambo aja tisanene zambiri koma nkhani imene ili pano ndiyonena kuti a dpp be careful mwalawirira be careful mwalawirira ndiye mwatchera kumwezi nkhanga zaona mwagona mmizere ya mbatata nsana kuoneka sitikusiyani inu tumufika paja pomaswetsa one, one by one ndiye ife si- musanafike saizi imeneyo ife ti- tili nanu nanu maso athu ali chituzukire kukuonani each and every move imene mufuna mudzipanga and sitikulolani kuti any attempt imene mufuna kupanga yobwezeretsa dziko muno mbuyo ife kuti inu tikuloleni kuti mpaka dziko lino libwere mbuyo tidzikhala bentha bentha bentha this is not a police, a, a police state This is a democratic state. We are going to protect this democracy. Makolo athu anaifera. We are going to protect this activism. Mutiphe tonse. Anthu amene mufuna mudzilamulira dziko linolo kumbuyo kwa profesa. A profesa mukuwalakwira mukuwaonongera legacy. It's unfortunate kuti ana akewo sakuona. anthu amene mwalora mwapanga izi kuti nkwauza apolisi kuti tiyeni mukammange namiwa aprofesa mwalakwira and panopo you are not even popular ku dpp you are not popular ku dziko lino you are not popular kuti mudziwe tsiku limene namiwa akupita ku court mpamene mukadziwa kuti iwe mwapalamula mwanyera pakati pansewu agalu Bakili Muluzi News TV subscribe kuti muzilandira nkhani zochuluka pano pa channel chanu.